Asalaamu alekum waramatulayi ta ala wa barakatu foli ani tanu ni waleɲumandɔn an b'o di diɲɛ cɛ ani diɲɛ muso bɛɛ lajɛlen ma i mana kɛ sigiyɔrɔ sigiyɔrɔ la diɲɛ seleke naani kɔnɔna na an b'i fo k'i barikada kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu sɔgɔlen don Zikiri Plus la numéro un de l'actualité musulmane an b'a fɔ a danse aw bisimila a ka émission kan i n'a fɔ a b'a kalama cogo min na nin émission bɛna sigi aw ye juma o juma a balimakɛ n'aw denkɛ fɛ n'o ye ne sila galonjɛ ye ni jɔnni bɛna jɛ k'a baro kɛ o ye karamɔgɔ Lamini Dawu ye émission yɛrɛ tɔgɔ Lamini Dawu ka fayida a bɛna kuma fayidaw kan min bɛna mago ɲɛ diɲɛmaa ye ka fayidaw di mɔgɔw bɛ se k'u t'u sigiyɔrɔ la i mana kɛ farafinna o farajɛla o diɲɛ fan o fan i mana kɛ fan o fan i bɛ se k'a kɛ k'i yɛrɛ nafa n'a ye k'a sɔrɔ i ma se mɔgɔ ma émission in dabɔ kun ye o ye n'ala sɔnna a ma an ni karamɔgɔ yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bolo yan inshallah Lamini Dawu salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh an bɛ foli bila an fa n'an baw ma ani sababu ɲuman n'o ye ala kira kisi ni nɛɛma b'a kan

ala sɔnna ma i b'a kɔrɔbɔ n'i y'a kɔrɔbɔ a ka ca ala fɛ i bɛ ala jɔyɔrɔ ye parce que an sigila ala kama ko de kama bon foyi tɛna bɔ an da fɛn min tɛ ala kama ko ye wa an tɛna foyi fɔ fana ni tiɲɛ tɛ fɛn min na ala ka ni sababa Lamini Dawu foli laminɛna diɲɛ cɛ ani muso bɛɛ tulo b'i la nin wagati na u bɛɛ ɲɛ b'i la an b'a fɔ abonnéw ye a ye vidéo partager pour que a nafa ka se ka se bɛɛ ma cogo min na ni ala sɔnna Lamini Dawu an bɛna kuma bi fɛn caman kan mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la komi bi ye juma ye n yɛrɛ y'a kanu i ka suratul ikilasi n'o ye kulu huwa alahu ye kulu huwa alahu gindo minnu b'a la adamadenw bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ ni min ye garisɛgɛ ko la ani dabali jugu ta fanfɛla la i bɛ fayida kɛrɛnkɛrɛnnen di mɔgɔw ma o la ka walawalali di Ala sɔnna ma n'i ye ɲininka o la adamaden bɛ kuma fɛn kan ka da i ka dɔnyɔrɔ dan de la bon kulu huwa alahu filɛ nin a ma jigin gansan bon cɛ o cɛ i sera ka kulu huwa alahu dɔn ala ta kɔfɛ tɛnɛmako caman bɛ du kɔnɔ i ka baarakɛyɔrɔ la o t'i sɔrɔ fiyewu n'ala sɔnna ma an bɛna a dakuruɲɛ damadamani di adamaden yɛrɛ sibon kan bon sibon jumɛn ko don adamaden kɔni i nana ɲɛnamaya kɔni na daga wuli de bɛ yen bon cɛ ni muso a bɛɛ ka ne lamɛn cɛ o cɛ b'i da suratul ikilasi i jija Lamini Dawu de ko ten i b'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ i bɛ cogo min na n'i ye kalo kelen k'a kan n'i ma yɛlɛma ɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ la min fɔra ko tiɲɛ tɛ nka n'i dun y'a kɛ ala de b'a yɛrɛ sagoya la i bɛ yɛlɛma o jakusa de siga t'a la i b'i da i kinibolo gɛrɛ de kan i bɛ bisimilahi rahmani rahimi n'i y'o fɔ i b'i jija suratul ikilasi i b'a fɔ siɲɛ wolonwula i b'i yɛlɛma tuguni k'i da i numanbolo gɛrɛ kan i bɛ suratul ikilasi i b'a kala siɲɛ wolonwula n'i y'o kala k'o ban i k'i da k'i ka sunɔgɔ kɛ a ka ca ala fɛ kɔni degun degun mana sɔrɔ sokɔnɔna na sigifɛnko la fantanya la dalamanga la mɔgɔ de y'a bila a la o a yɛrɛ ka comportement de y'a kɛ o ala kɔni b'o nakasi n'ala sɔnna a ma dutigi si tɛ dun bɛ nin ka fiyewu k'i muso bɛ nin ka fɛn na k'i t'a sɔrɔ ka d'a ma fo n'i banna ala ka ni sababa bɛɛ o kɔfɛ suratul ikilasi n'i bɔla kun n'i bɛ don i ka so i jija ne balimakɛ ne balimamuso mɔgɔ bɛ o mɔgɔ tɛ o i ɲɛ bɛ mɔgɔ la o i ɲɛ tɛ mɔgɔ la o i jija i ka salamu bila

bana sidɔnbali de y'i ka mɔgɔ minɛ e ye fɛn bɛɛ kɛ k'a ban f'a jigilatigɛla la ne balimakɛ ne balimamuso kana fila kɛ dɛ taa ngujɛ sun na taa ngujɛ sun na ngujɛ sun munumunu siɲɛ wolonfila i ka suratul ikilasi kala la n'i bɛna fura in bɔ muso de ye kun i b'a kala siyɛn naani munumunu ko wolonwula la n'i bɛna a bɔ cɛ ye i b'a kala siyɛn saba n'i ye nin kuru saba de kari ou bien muso la ka kuru naani de kari ka taa di banabaatɔ ma a ka ca ala fɛ n'a y'i ko a la k'i min na o bana kelen kɔnɔ o b'a seko tɔtɔ a ye siga kɔni t'o la n'ala yɛrɛ ka masaya ye

n'ala ni kira sɔnna inshallah o faamuna i ye fayida minnu di suratul ikilasi kan mhm. n'o ye kulu huwa alahu ye mhm. adula filɛli jama lamɛli jama a ye faamuyali caman sɔrɔ o la mhm. inshallah émission in sigikun tɛ foyi ye tɔɔrɔ min bɛ aw yɛrɛ kan aw bɛ yɔrɔ min na degun min b'aw kan k'a to yɔrɔ min na a bɛ se ka degun in ta ka bɔ aw kan cogo min na k'a sɔrɔ aw ma wuli ka se maa ma k'aw yɛrɛ dɛmɛ ni nin fayida ninnu ye inshallah émission yɛrɛ dabɔkun ye o de ye voilà a dabɔkun tɛ client ɲini ye a dabɔkun tɛ k'an bɛna wari sɔrɔ a la a dabɔkun tɛ ko lamin daw yɛrɛ bɛna wari sɔrɔ a la mais an y'a kanu de hɔrɔma min bɛ lamin daw la ani dɔnni min b'a la a bɛ se k'a fɔ diɲɛmaa ye cogo min na u y'u yɛrɛ mago ɲɛ a la k'a sɔrɔ hali n'a sɔrɔ u ma se lamin daw fɛ yen inshallah karamɔgɔ an bɛ taa ɲɛfɛ ne ko yiri bɛ yen nɔ min bɛ se ka garisigɛ di hadamaden ma teliya teliya la yiri o jiriw se ka fɔ ka ban ala ye jiriw de da jiri ni adamaden parce que jiri ye qualité naani de bon jiri dɔw bɛ yen olu bɛ gɛrɛsɛgɛ di mɔgɔ ma dɔw bɛ yen u bɛ den di mɔgɔ ma dɔw bɛ yen u bɛ juguya ban dɔw bɛ yen u bɛ se ka kanuya sinsin bon jiri ye nin bunnakun naani ye nka bi bi in na an bɛ diɲɛlatigɛ min na bi an bɛna gɛrɛsɛgɛ jiri saba di mɔgɔw ma n'ala ni kira sɔnna ma n'i y'a k'a kɛcogo la i b'a ye o fɔlɔfɔlɔ an bɛ jiri jumɛn de ta an bɛ sana de ta ne balimakɛ ne balimamuso i jija sana ta sugu la ou bien ni a b'i kɔrɔ i k'a tigɛ kuru wɔɔrɔ i b'o de ɲini sana kuru wɔɔrɔ ni sana kuru wɔɔrɔ sɔrɔ sisan i b'i jija sɛfan den wɔɔrɔ i b'a bila sana kuru wɔɔrɔ in de la i b'a tobi f'a ka mɔ n'a mɔna sisan i bɛ jumɛn de kɛ ne balimakɛ ne balimamuso i bɛ t'i jɔ fɛn dɔ sanfɛ de garisigɛ ko dimi min b'e la dɛ a jira ala la mɔgɔ tɛ se ala de bɛ se nka ala ye sababu da quoi i b'i jija i bɛ kɔgɔ kelen pewu dɔrɔn de k'a la n'i ye kɔgɔ kelen pewu k'a la sɛfan nin i jija i kelen de bɛ sɛfan in dun n'i ka garisigɛ ko ye n'i y'a dun o bɛ fɛngɛ dɔ wele ko masaso n'an b'a fɔ o ma ko digiɲɛso i jija i ka ɲɔ dɔ ta i bolo parce que n b'a ye bamakɔkaw filɛ olu de bɛ sɛfan de bila digiɲɛso kan ka taa furaɲagaw bila n m'a fɔ tiɲɛ tɛ dɛ ne tɛ mɔgɔ si ka dɔnni lakari nka dɔ fara dɔ kan ne kɔni fɛ o b'a bugu n'i bɛ fɛn fɛn bila digiɲɛso kan e bɛna fɛn min bila digiɲɛw t'o dun nka n'ala sɔnna ma u bɛ taa balo min suɲɛ mɔgɔw kɔ i jija i ka balo balo ma bɔ balo la o dɔɔnin kɛ digiɲɛso sanfɛ i ka sana ni sɛfan fara in bila a kan n'ala sɔnna ma heure wɔɔrɔ tile wɔɔrɔ de b'i bolo garisigɛ ko la i ma deli ka mun ye quoi n'ala ni kira sɔnna ma n'i dun y'o kɛ o tɛ yɛlɛma fiyewu sanga kana yɛrɛ t'o la fiyewu sana bulu bon o ye kelen ye mɔgɔ minnu bɛ yen k'u bɛ jagomisɛnnin kɛ kun ou bien bitigi de b'e bolo ko sugu tɛ yen n balimakɛ n balimamuso i jija sana ɲɛji gɛrɛgɛrɛ n m'a fɔ a ɲagaminen dɛ a ɲɛji gɛrɛgɛrɛ ɲini i ka waliwalo n'i bɛ taa dɔɔni kɛ tasuma na i k'i tɛgɛ jɔ a kunna i k'i ka garisigɛ ko jira ala la aa ne balimakɛ ne balimamuso nin ka teli dɛ n'i ye nin kɛ jago ko fɛn o fɛn na e kɔni tɛ taa k'e ɲɛ kumunen bɛ segin fiyewu n'ala ni kira sɔnna a ma sana b'o ko fɔ jiri sabanan o ye bon jiri sabanan an bɛna jumɛn na gɛrɛsɛgɛ jiri la halisa an bɛna zaba de la parce que zaba filɛ zaba bɛ fɛn caman kɛ nka toujours an bɛ zaban di gɛrɛsɛgɛ ko kun kan halisa ni mɔgɔ min ni gɛrɛsɛgɛ ko gɛlɛya de b'i la i jija i ka zaba kuru kelen ani jilankɔku kuru kelen i bɛ ninnu fila de bila daga la i b'i jija i b'a tobi i ye cɛ i ye muso ye o su saba de don ka tugu ɲɔgɔn na o su saba mana dafa i jija i ka taa fura ɲaga nin n'i ye baji sɔrɔ taa kɛ ou bien digiɲɛso ou bien sira fila kunbɛn yɔrɔ n'i kɔni ka dankun mhm, n'a fɔ sira fila bɛ ɲɔgɔn cɛtigɛ n'ala sɔnna a ma n'i kɔni y'o kɛ gɛrɛsɛgɛ ko la ne balimakɛ ne balimamuso a ka ca ala fɛ kɔni kalo kɔni kɔnɔ i tɛ siri mɔgɔ la ne kɔni m'a kɛ mɔgɔ ye kɔni e kɔni t'i bolo ja mɔgɔ ye mhm. Mhm, n'ala ni kira sɔnna a ma ala ka sebaaya la kɔni
ni minnu y'a kɛ ala ka barika don a la minnu mana kɛ ala ka barika don a la karamɔgɔ ka nimoro n'o ye lamini daw ye nimoro filɛ a ta ne fa ne ba nimoro in ta ni degun min b'i kan

furu kɔnɔna na bɛnbaliya cɛ ni muso cɛ mhm. a kow ka ca mhm. fɛn dɔ bɛ se e, i bɛ se ka fɛda kɛrɛnkɛrɛn di mhm. min bɛ se ka o ban furuw kɔnɔ ka na ni basigi ye cɛ ni muso ka ɲɔgɔn faamuya kɛlɛkɛlɛba in ka se ka ban. bon furu yɛrɛ kɛlɛba filɛ a bɛ démarrer a bɛ daminɛ depuis furu démarrer yɔrɔ la bon n'i y'o fɔ mɔgɔ caman t'o faamu parce que den mansa fila olu de bɛ se ka furu don basigi kɔnɔ olu de bɛ se ka wuli basigi kɔnɔ parce que muso ka sigi kurun kan bon muso man ka sigi kurun kan ten i y'a faamu parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛ den bɛ taa cɛla la n'i jija k'a sigi ni bisimila ye k'a wuli ni arahamani ye ka a bila ka so ni arahimi pikini falo de b'o furu sa nka denbaw bɛ ɲinɛ o kɔ nka ni ɲinɛnkɔlew ka ka ban fɛn dɔ minɛ bɛ jɛngɛ nka a bɛ taa bon ne ye e muso ko mangoya de b'i kan i ka furu kɔnɔ cɛw ka balimako la a ka ca ala fɛ i ni cɛ yɛrɛ ka bɛnbaliya la ɛ ne ba n'i ye fiɲɛ kɔnɔ ji nafa dɔn e ni cɛ a ti kɛlɛ fiyewu fiɲɛ kelen kelen in a ye siga kɔni t'o la fiyewu alahu cɛ ka gɛrɛndɛ dɔ de b'i kan hali sisan sisan ni mɔgɔ min tulo b'an na n'a gɛrɛndɛ b'i kan a fɔ ko lamini daw de ko ten wa n'i y'a kɛ a ti ci n'i y'a ye fɔlɔfɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw b'a ko ji kana ban fiɲɛ na kun dɔ de b'a la a kun dɔɔni gɛrɛbukɛ bɛ n'i da don o la cala fiɲɛ kɔnɔ ji ta sisan i k'i hami de da fiɲɛ kɔnɔ ji in kan n'i ka dusu suma i ka furu la mhm. n'i y'a mɛn fiɲɛ fiɲɛ bɛ sigi min na a bɛ sigi du de kɔnɔ mhm. wa a ka ca ala fɛ fiɲɛ bɛ wele furuso kɔnɔna de la mhm. n'o tɛ n'i y'a sigi kɛnɛma a bɛ wele ko daga de ala k'an ni sababu bɛn o fiɲɛ kɔnɔ ji in ta i k'i bolo fila da a da la i k'i hami jira ala la n'i ka dusu suma ye i y'a faamu i jija i ka ji in dɔɔni min i ka ji in dɔɔni kɛ k'i kunkolo ko i y'o kɛ dusukasi o dusukasi la furuko la i n'o tɛ si bon cɛ fana n'i y'o kɛ i muso ka dusukasi la walahi n'a bɛ ɲɔgɔn faamu ka tɛmɛ kɔrɔlen kan siga kɔni t'o la o ye fiɲɛ kɔnɔ ji nafa ye nafa filanan ye jumɛn ye e muso n'e ye furumuso ye e kan k'i janto ko dɔ de la ko min bɛ yen ni a bɛ tɔɔrɔ lase i ma parce que muso ka tɔɔrɔ yɔrɔ ka ca furu kɔnɔ parce que caman bɛ yen bi bi in na n b'o de f'i ɲɛna ko don nataw an bɛna livre dɔ dilan furu yɛrɛ kan parce que ni furu dɔnna furu sa ti kɛ quoi siga t'o la parce que furu yɛrɛ soubassement fɔlɔ yɛrɛ ye jumɛn de ye o ye fɛ de ye fɛ jumɛn de don a kana kɛ ni wariko ye n'a ye ɲɔgɔn kanu kanu yɛrɛ la c'est-à-dire foyi ti na ko mun bɛ balo la bon kangari fana ka da cɛw ye kana taa fɛn min visage t'i la fɛn min sɔrɔ t'i la n'e ye muso ta o la otage la bon otage kelen fana de b'a ka furu tiɲɛ quoi bon toujours i yɛrɛ façade min ye dɛ o fɔ bon ala ka dɛmɛ na a ka ca ala fɛ don n'a natɔ ala bɛna sutura d'a ma ani birifini a bɛ mun ye sogokan na a bɛna a yɛrɛ ye o kɔnɔ nka n'i ye nkalon tigɛ nkalon tɛ laban quoi toujours n b'o de fɔ mɔgɔ ɲɛna nka ni ko tiɲɛna nin cogo de la toujours e muso i yɛrɛ bi i cɛ ka position dɔn cɛ ka se ka bayɛlɛma sɔrɔ a ka ɲɛnamaya la i tin ka don cɛ somɔgɔw la i ka minɛn sanangoji dɛ n'i b'o dɔn i t'a bɛɛ bɔn fiyewu n'u ye minɛn ko u b'a sanango ji min na musow ka minɛn sanangoji parce que i y'a mɛn minɛn bɛ ko fɛn dɔ de bɛ kɛ minɛn in kɔnɔ o fɛn dunnen kɔfɛ ka kɔnɔbara de fa minɛn bɛ ko de bon o minɛn sanangoji in dɛ ne balimamuso sɛgɛn de b'i cɛ la ou bien tɔɔrɔ ko dɔ de b'i cɛ la bon n'i dun i b'a ladi cogo dɔ la ou bien n'i ko i bɛ na ni fasadi dɔ ye n'a ma fɔ i ye du cila ye a bɛ fɔ ko ko dɔ furannan ɲin bannen ta dɛ an bɛ fɛn dɔ wele ladɔn bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la dugumakolo ladɔn bon mɔgɔ t'o sɔrɔ fiyewu ni musow tɛ dugumakolo ladɔn siga kɔni t'o la dugumakolo ladɔn fɛn jumɛn de ale ye muso ka yɔrɔ furalen bannen bugurumugu tɔnin de ye o de ye dugumakolo sisan ni muso ye yɔrɔ fura k'a ɲama cɛ i b'a sɔrɔ bugurunin dɔ bɛ yen cɛcogo t'o la yɛrɛ o bɛ to yen i b'o de ta ni o de ye dugukolo ladɔn ye o de ye dugukolo ladɔn ye Alahu akubar furannan ɲin bannen ta i ka minɛn sanangoji in dɔɔni kɛ seau kɔnɔ i ka mhm. dugumakolo ladɔn in k'a la ka mhm. furannan ɲin bannen kɛ k'a duuru mhm. ko duurulen b'a ka furu la denko de don kɛlɛko de ko don bɛnbaliyako don sɛgɛnbaatɔ jugu de ko don ne balimamuso ne balimakɛ kana fila kɛ dɛ a duuru n'a ye dɛ i ka ji in bila n'a ɲama jɔ la i ka t'i ko a la i ka ji dɔɔni to a ka sigiyɔrɔ la to k'a funfun yen dɛ n'ala sɔnna ma minɛn sanangoji ni nafa b'a la ni nafa t'a la n'aw bɛ fa ka du kɔnɔ de ou bien n'aw tɛ fa e bɛn'o dɔn quoi n'ala ni kira sɔnna ma o ye muso yɛrɛ ka baarakɛ fɛn dɔ de ye u ti mun dɔn an bɛn'o di u ma fi sabilila u k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye
nafa bɛ nin bɛɛ la musow ka minɛn sanangoji siga kɔni t'o la ani yɔrɔ furanna ni furannan min ye fo k'a ɲin ban nafa ba de bɛ nin fɛn ninnu na bon o ye kelen ye mhm. e cɛ mun bɛ yen mhm. c'est à dire ko dɔ b'i muso la jogo dɔ b'a la jogo in i t'i fɛ c'est à dire a ka kɛ wo ye i bɛ fɛ jogo in ka ban na mhm. nka diɲɛ bɛɛ bɛ se ka nin kɛ i n'a fɔ e cɛ bɛ jogo dɔ kɛ ou bien muso bɛ e yɛrɛ ou bien muso bɛ jogo dɔ kɛ min man di i yɛrɛ ye siga kɔni t'o la n bɛn'o di muso ka nasusu kolon na ou bien o ka ɲɔsusu kolon fayida kelen pewu nka adamaden si tɛ se k'a kɛ mun tɛ sufɛ kɔnɔ ye i ye sufɛ kɔnɔ ye sufɛ kɔnɔ sufɛ kɔnɔ tɛ dɔwɛrɛ mɔgɔ min bɛ da sɔgɔ joona an tɛ se k'e jate sufɛ kɔnɔ ye o parce que sufɛ kɔnɔya bɛ daminɛ une heure minuit ka taa bila quatre heures ninnu de la mɔgɔ min m'o k'a ɲɛna voilà bon hikima min bɛ diɲɛlatigɛ la i b'a dɔn o de la hali ka dɔnnibaa k'i ka dɔnni sankɔrɔta mhm. i bɛ ɲɛmɔgɔya ɲɛmɔgɔ la k'a sankɔrɔta mhm. su une heure pile don ma bɔ don na cɛ o cɛ baarada ye i bɛ wuli une heure pile ka sabara b'i sen na ka munumunu i ka du kɔnɔ mhm. bilahi ala bɛ hikima dɔ d'i ma hali ni sariya i bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ mun b'a kɛ tacogo la o ye ala ka se ye quoi cɛ o cɛ baarada o ye
dugutalama fɛ i ka samara bɔ une heure pile une heure pile ka yala yala i ka du kɛnɛ na i sennakolon i sennakolon i bɛna hikima dɔ sɔrɔ du kɔnɔna na i bɛna hikima dɔ sɔrɔ i yɛrɛ tabiya kan mhm. mori tɛ se k'a k'i ye parce que a wari tɛna sɔrɔ i bolo ou bien mori tɛna se k'a timinadiya k'a baara kɛ i ye quoi siga kɔni nafa bɛ nin kuma ninnu na siga kɔni t'o la mhm. muso ka fɛn kolon dɔ ɲini mhm. i ka ji dɔɔni de k'a kɔnɔ i k'a kɛ i b'a fɔ i y'i yɛrɛ kɛ lagalagatɔ ye parce que i b'a la ka fɛn min ɲini n'i ma nalon i ti fɛn dɔ sɔrɔ u b'a fɔ ko karisa nalon k'ale nin ye ji kɛ kolon kɔnɔ k'a b'a susu o nalonmaw jangabu kan ye nka an ko dɔ b'an ko ji bɛ kɛ kolon la ka ko dɔ don an na mun ka bon ka tɛmɛ hali kotigi kan ji dɔɔni kɛ kolon in na i k'a susu susu ko fila dɔrɔn i ka ji in bɔ i k'i ɲɛ ko n'a ye n'i muso ni i ka du hukumu ye aa a bɛ fɔ o ji in de ma ko ciden ciden jumɛn don e ka du koɲɛ na fɛn min k'a kɛ i ka du taa ɲɛ hali n'i bɔlen don i ka du kɔnɔ k'i taara dugu la mhm. ko o ko bɛ yen i bɛ mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ kunnafoniya d'i ma n'i b'a mɛn i ka du kɔnɔ ka se k'i ka du diriger ka sɔrɔ i tɛ yen wa a ka ca ala fɛ fana ala b'i ka du bila hikima kɔrɔ mhm. ni i yɛrɛ ka ko ye quoi i y'a faamu dutigi bɛɛ ka kan ka nin ɲɛ dɔn parce que a bɛɛ tɛ bila mori wele ma a bɛɛ tɛ bila soma wele ma a ko dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ ala yɛrɛ y'a bila an bɛ se k'a kɛ k'an yɛrɛ nafa n'a ye quoi o bɛ di musow ka fɛnkɛ de kan. kolon kan bon cɛ o cɛ n'i dun y'a kɛ muso o muso n'i y'a kɛ i ka du tabiya kɔni n'ala sɔnna a ma i bɛ ko dɔ dɔn a la parce que suya ko dɔ don nka mɔgɔninfin mɔgɔ si t'a kɛ i b'a ye de nka n'i m'a kɛ i ta y'a mankutu de ye quoi n'ala ni kira sɔnna a ma n'i ka ɲinini ma se fɛn min ma i t'o dɔn i ka ɲinini ma se o ma de n'o tɛ nafa bɛ nin fɛn ninnu bɛɛ la siga kɔni t'o la misali la sa i cɛ bɛ jogo dɔ kɛ o jogo man d'i ye i bɛ nin kɛ i yɛrɛ b'i ɲɛ ko a la i cɛ yɛrɛ b'a ɲɛ ko a la ayi i yɛrɛ de b'i ɲɛ ko a la fɛn b'i cɛ bɔ a la ala b'o sira de d'i kɔrɔ o tɛ karamɔgɔ ka ko ye b'a fɔ gidi quoi n'i muso bɛ jogo dɔ la n'i ye nin fana kɛ k'i da yanni dugu ka jɛ ala bɛ système dɔ d'i ma pouvoir dɔ d'i ma i bɛ se k'i muso bɔ a la ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye quoi ala ni kira sɔnna lankolon tɛ n'i tɛ min dɔn dɔrɔn i t'o dɔn siga t'o la n'i ka ɲinini ma se min ma i ka ɲinini ma s'o ma siga kɔni t'o la ni minnu ye nin kɛ ala ka barika don a la ya rabi ala ka barika don a la karamɔgɔ lamini dawo an bɛ taa ɲɛ fɛ inshallah muso dɔw bɛ u bɛ furu ka san caman kɛ denko hami b'u minɛ est-ce que i bɛ se ka fayida kɛrɛnkɛrɛnnen di musow ma pour que denko ta fanfɛla la bɔn denko fayida mhm. bɔn an bɛ se k'a fɔ an bɛ se ka dɔ di mhm. o ye bɛnzema ye parce que denko ye qualité saba de ye mhm. parce que muso caman ka denko bɛ yen bɔn furakisɛ b'a kɛ kelen i yɛrɛ ka kojugu dɔ bɛ mɔgɔ si ma mun bɛ se ka nin geren o tɛ fila ye sabanan i ka kunnafɛn b'a kɛ Bon o rɔ koɲɛ ka ca nka mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a dɔn musolamɔgɔ de k'i yɛrɛ b'a dɔn kunnafɛn de b'i la a bala ka i ka denko tiɲɛ jiri dɔ bɛ yen ko lenge i bɛ mɔgɔ bila k'a ɲini i bɛ jija ka lenge in de mugu bɔ i bɛ to k'a kɛ jikalan na i bɛ to k'i kunkolo ko a ka ca ala fɛ kunnafɛn ko min b'i la i ka denko sira la ala b'o nɔgɔya quoi bɔn i b'i taala kɛ tamoro fana ye mhm. i datɔ i bɛ tamoro dun mhm. n'i wulila yanni i ka dumuni kɛ i bɛ tamoro dun mhm. muso o muso n'i ye baarada k'o ye hali den t'i fari la a ka ca ala fɛ ala bɛ basigi d'i ma bɔn o kelen fana kangari fana ka da cɛw ye an bɛ baga muso caman de ma ko den t'u fari la i b'a sɔrɔ cɛ don cɛ o cɛ bɛ yen k'i ka baara bɛnnen de kulukɔrɔ baara de ma i b'i janto kana to k'i sigi fɛn kalaman na moto sɛli kalama ou bien koko kalama ninnu mhm. a bɛ cɛ ka denko de pɛridi pe pe pe pe pe siga kɔni t'a la mhm. ka to k'i sigi fɛn kalamaw kan mhm, fɛn kalama na dɔw bɛ taa moto jɔ ka ci dɔw kɛ ka ɲinɛ moto kɔ awa jɔli sɛli kalalenba u bɛ n'u sigi a la ou bien koko kalama ou bien fɛn dɔ kalama bon mɔgɔ o mɔgɔ ka baarada don cɛ a b'a fɛ a den kɔni i t'o sɔrɔ dɛ siga kɔni t'o la donc a bɛ denkisɛw faga a bɛ denkisɛ faga ka bɔ mɔgɔ la pewu pewu pewu bon n'o dun kɛra société kɔnɔ dɔrɔn baga bɛ kɛ muso ma i b'a sɔrɔ a dɔw fana bɛ e la e bɛ muso in bila dɔ bɛ fɛn ka da a la bɔn a b'a da mɔgɔ jugu kunna bɔn adamaden o de kama toujours ne b'a fɔ fɛn o fɛn na kana i cida kɛ juguya saraka de bɔ ye bɔn n'e taara mɔgɔ fɛ o la mɔgɔ min tɛ kodɔnba ye n'a ko ko juguya bɛ e ka den kɔrɔ juguya b'a kɔrɔ jɔni yɛrɛ ye jugu ye e yɛrɛ de ye i yɛrɛ jugu ye n'o saraka sisan i ma dɔ fara i ka dépense kan Ala ka nin sabati ya rabi ala k'o duwawu minɛ minnu mana nin kɛ ya rabi an bɛ ala deli ala ka barika don a la karamɔgɔ an bɛ taa ni ɲininkali ye ɲɛfɛ ni ala sɔnna a ye vidéo in partager pour que jama bɛɛ bɛ se k'a nafa sɔrɔ cogo min na inshallah k'aw la hakili lajigin hali bi an ni karamɔgɔ lamini dawo de bɛ ɲɔgɔn bolo émission tɔgɔ ye lamini dawo ka fayida kɛnɛ dɔwɛrɛ foyi tɛ fɔ yan fayidaw kɔ aw mago bɛ se ka ɲɛ cogo min na k'aw to aw sigiyɔrɔ la lamini dawu ka telefɔni nimoro 75 00 33 45 n'i y'o kɔngɔ i ni lamini dawu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ inshallah morikɛ an bɛ taa ɲɛfɛ mhm. ni c'est à dire kungo dɔ bɛna bin n kan sisan sisan mhm. kungo dɔ bɛna na mhm. n yɛrɛ ɲɛ b'a la kungo dɔ bɛna na fayida telima parce que o kɛ pour que k'an kisi ka bɔ o kungow ma o k'olu ka nɔgɔ parce que n bɛ se ka fayida fila di mɔgɔw ma a la sisan sisan sɛfan ni bɛlɛ la n tɛ bɔ n ka n tɛ bɔ n ka bɛlɛ kɔnɔ dɛ sika kɔnɔ a bɛlɛ ni ji kɔni i bɛ kabako k'o la mais ni adamaden dɔ ye gɛrɛgɛrɛ de ta k'i sɛgɛrɛ sisan toujours ne b'o de fɔ ne bɛ nin fɛn fɛn di a tɛ se ka kɛ ka mago sa dɛ a bɛ mago de ɲɛ nka mago ɲɛ jumɛn don i k'a kɛ tiɲɛ kan n'i y'a kɛ tiɲɛ kan a bɛ i b'a fɔ ko c'est à dire ampoule ni contact quoi. dɔ de ye manamana ko dɔ de ta k'a d'i la u b'a fɛ k'a ko b'i lebu mhm. ne balimakɛ ne balimamuso sɛfan den kelen san dɔrɔn mhm. i ka sɛfan de wɔrɔ kɔni sɛfan kɔni da tɛ sɛfan na n'i ye sɛfan da kɔni ne kɔni b'a dɔn o ye dibiko da de ye o b'i b'a fɔ kaburu dingɛ bɛ yen i bɛ sɛfan de minɛ i bolo mhm. i bɛ dɔnkili nin jumɛn de fɔ a la i b'a fɔ tu bisimila siɲɛ saba su de ye kelen a tabaa ye naani ye su ma se k'a tabaa sɔsɔ nin ko masina ye u kana se ka ne sɔsɔ n ka nin ko nin na lebu ko kunkan n'i ye muso ye kun nin voilà siɲɛ naani n'i ye cɛ ye nin voilà siɲɛ saba i k'a don dingɛ jukɔrɔ i ka to o ko masina na dɛ a bɛ kɛ i b'a fɔ ko foyi foyi de ma kɛ i b'a fɔ ni wulu bɛ kasi la n'i ye gabakuru ta k'a kɛr'o ma o y'o ko de bannen ye nka i k'a kɛ tiɲɛ kan ninnu ye dɔnni ye ninnu ye fiɲɛ foroko ye i bɛ ninnu kɛ dɔrɔn i b'o ninnu ye bɔn o bɛ cogo min na bɛlɛ fana b'o cogo de la ni mɔgɔ ye kungo dɔ ta k'i sɛgɛrɛ sisan sini la ye tiɲɛfɛn kɔnɔntɔn ɲɛfɛn kɔnɔntɔn c'est à dire i yɛrɛ b'a fɛ mun ka kɛ dɛ a fɔ k'i y'o ko bila ɲɛfɛn kɔnɔntɔn kan ne balimakɛ ne balimamuso n'i ye nin kɛ i ka kungo kungo na o banna bon kɔrɔ fana b'a la min n'o fɔ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ b'o ta parce que wariko de bɛ bɛɛ la mhm. i ka orange money nimoro n'i b'a kɔdi dɔn mhm. a fɔ tiɲɛfɛn kɔnɔntɔn ɲɛfɛn kɔnɔntɔn mhm. ne ye n ka nin orange nimoro in a kɔdi fɔ i k'a fɔ bɛlɛ nin na siɲɛ saba ou bien muso la siɲɛ naani a bila gabakuru jukɔrɔ c'est à dire i t'a fɛ wari misɛnnin min ka ban i kun na dɛ o fɔ a la o tɛ louper fiyewu k'a kana t'o la tuma bɛɛ dɔ b'i wele ka dɔ b'i wele ka buruburunin dɔ k'i kun a karamɔgɔ ne kɔni y'o jateminɛ a sika kɔni hali n'o ko morikɛ ko cɛ crédit tɛ n kun dɛ a bɛ telefɔni ta ka na ka se ka crédit k'i kun ko ninnu bɛɛ kɔdi de b'a la o n'e kɔni ye nin kɛ kɔni i b'i ka ɲɛnamaya de kɛ k'a fɔ ko wari de foyi foyi t'e kunna orange money na o ye nkalon de ye i bɛ se k'a dogo mɔgɔw la ni orange money sigilen ka di Kanubaw bɛ mun bɛ juma de maa ɲini i fɛ ee karamɔgɔ Lamini Dawu i ka segin ni yɔrɔnin kan kanubagaw ka se k'a mɛn kosɛbɛ ka segin ni yɔrɔnin kan kosɛbɛ tu dɔrɔn i bɛ bɛlɛ den kelen de ta tu bisimila ye ɲɛfɛn kɔnɔntɔn cɛfɛn kɔnɔntɔn ne ye n ka nin oranzi kɔdi i b'i ka kɔdi de fɔ ne ye nin bila ɲɛfɛn kɔnɔntɔn in de kan i y'a faamumu i b'a fɔ n'i ye muso ye a fɔ siɲɛ naani n'i ye cɛ ye a fɔ siɲɛ saba i ka gabakuru dɔ ɲini i ka a da ka gabakuru in da ka bɛn e k'i sigi k'a lajɛ i bɛ sɔrɔ de kɛ diɲɛ kɔnɔ yan nin nɔ n'ala sɔnna a ma kɔni a mana kɛ cogo o cogo doni fɛn fɛn bɛ na ko mun bɛ malo mhm. ala na jɔn dɔ ci i ma hali n'o bɛ n'i bonya n'o ye mhm. siga kɔni t'o la tant que n'i kɔni bi ɲɛnamaya kɔni na mhm. kɔni i kɔni tɛ malo wariko kɔni na n m'a fɔ k'a bɛ miliyɔn lase i ma dɛ nka du kɔnɔna musaka waa kelen ni kɛmɛ duuru ninnu ni waa fila o ala kɔni tɛ dɛsɛ o la a siga kɔni t'o la parce que n'i bɛ kuma fɔ i k'a fɔ k'a walawala siga t'a la awɔ. kungo min taa se waa duuru ni waa tan ma o y'a sɔrɔ o ye bana gɛlɛn ou bien kungo gɛlɛn ala k'an kisi o ma Ya Rabbi. n'o tɛ kungo ɲɛbila fana bi sɔrɔ jiri fɛ o adamaden kungo jugu dɔ natɔ don i la sisan kungo juguman ye mun ye kungo dɔ nalen don wariko de la a tɛ e bolo a jigiya t'i ye ne balimakɛ ne balimamuso kana fila kɛ dɛ i jija i ka taa siracɛlatigɛ siracɛlatigɛ buguru naani ta o bɛ jiri dɔ wele ko ponponpogolo ni dɔw ko ko fɛngɛ parce que jiri a bɛɛ n'a kuma don nka jinɛ jiri don quoi fogofogoba fogofogoba i jija i k'o furaburu di naani fana ta i ka n'o fara o kan n'i y'o kɛ sisan kun jiri fila de demandelen don i fɛ jiri fila jumɛn de don i ye sukɔla sɔrɔ a banna i ye nanaye sɔrɔ nanaye finman ko t'a la jɛman ko t'a la parce que jiri min bɛ yen ni kasa b'a la quoi mais n b'o de nɔfɛ parce que fɛn min natɔ filɛ nin ye e la sisan n'e ma kasa sɔrɔ e bɛ lebu de filen kura dɔ ɲini dɛ i ka ala minɛ i ka eh, suratul ikilasi mhm. i k'o fɔ siɲɛ wolonwula mhm. ji la mhm. i ka jiri in cɔnkɔ i ye buguru minnu ɲini dɛ olu k'a la i ka yɔrɔ sanuman dɔ lajɛ i k'i ko a la siɲɛ kelen pewu filen n'i se kɛla malo ye i se kɛla fini o i se kɛla hali ka woro jɛman dɔ de bila a kɔnɔ woro jɛman dɔ bila a kɔnɔ i k'a di garibu ma hali n'a sɔrɔ sinikɛnɛ de y'o kungo ye ala bɛna ni sababu dɔ ye Alahu akbar Ala bɛna ni sababu dɔ ye. Kungo o kungo bɛ taa k'i dan. Siga non Ala bɛna ni sababu dɔ ye. Alahu akbar Alahu. O kungo kɔni na i tɛna malo wariko la. O ye kelen n'an bɔra yen toujours an bɛna laturu den kelen di. Diɲɛ maa bɛɛ bɛ se k'a kɛ. Kungo senfɛ. denwolo de b'i bolo mhm. kɔɲɔ de b'i bolo mhm. i jija i ka mɔgɔ ɲɛnama dɔ ɲini i dalen don min na mhm. laturuden dɔ bɛ yen u b'a wele ko mɔriden zumana bɔn bɛɛ ko ko laturu kɛnɛtigi don nka siga t'a la kɛnɛtigi don i y'a faamu mɔriden zumana i b'a di k'a di o ma k'a sɛbɛn siyɛn tan ani wɔɔrɔ siyɛn tan ni wɔɔrɔ in na i bɛ jumɛn de k'a la dɛ u bɛ kɔgɔ de wele ko bamanan kɔkɔ ni dɔw ko kɔkɔfin kɔkɔfin o k'a la o ka yeelen dɛ i b'a fɔ sini de y'i ka ɲɛnajɛ ko don ye i jija i ka mɔgɔ ɲɛnama dɔ ɲini o k'a funfun yɔrɔ la dɛ i ye depansi min don ko in na dɛ ala b'o depansi tilancɛ mɔgɔw b'i dɛmɛ n'o ye alahu akubar fo ni mɔgɔw ma taama ji la mais ne dun b'a dɔn mɔgɔ tɛna pan ka don i ka so u bɛ taama de n b'o di diɲɛmaa bɛɛ ma bi jumadon in na bɛɛ ka nin fɛn kɛ parce que i ka kunko la mɔgɔninfin tɛ mɔgɔ ɲuman ni mɔgɔ jugu dɔn ni kunko tɛ ala k'an kisi a jugu ma bon bamananw yɛrɛ ko maa t'i ɲini jugu dɔn a bɛ ci i bɛ fila kɛ ka kelen kɛ ka sɔrɔ ka fila kɛ ka kelen kɛ o de ye mɔriden zumana i b'a ci dɔrɔn so tan ni wɔɔrɔ ala sɔnna yarabi ala k'o duwaw minɛ ni minnu y'a kɛ ala ka barika don a la ala welebaa ye jɔn ye mais ka sɔn a ma yɛrɛ k'a ko kɛ o ye ala yɛrɛ ye lamini daw bɛ ka nin d'aw ma kɔnɔnajɛlenya la a tɛ ka dɔ di ka dɔ to mhm. kɔnɔnajɛlenya la an yɛrɛ ɲɛ bɛ pan fɛn minnu kunna k'a yira u la nafaba de b'o la lamini daw ka dɔnni fanba a basera o de kan a y'olu ɲɛɲini ka recherche caman boli olu kan olu ɲɛdɔn a fana y'a kanu ka se k'a fɔ a balimaw ye u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye inshallah eh, karamɔgɔ lamini daw mhm. an bɛ taa mhm. eh, sisan den tagama mhm. b'a dɔn den dɔw bɛ yen n'u bangena u tagama bɛ goya u bɛ mɛn duguma o dɔw yɛrɛ bɛ perese o den na ko den dɛsɛra ka taama u taa n'a ye dɔnnibagaw fɛ yen ka taama furaw ɲini ka tafo siri u sen na i bɛ se ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen di musow ma o la an balakaw ka nin yɔrɔw ye aa an balakaw kɔni ka den taama fura a b'olu yɛrɛ de bolo nka bi bi in muso caman de ɲinɛnen don eh, laadaw kɔ mhm. bon n'i dun ɲinɛna laadaw kɔ i bɛ mɛn munumunu na dɛ siga t'a la muso o muso bɛ yen k'i bɛ pendulu matarafa e den taama waati tɛ se ka tɛmɛ a kan pendulu siga kɔni t'a la nka a kɛ tiɲɛ de kan diɲɛ fɛn fɛn an b'a fɔ tiɲɛ i den kɔni i yɛrɛ b'a dɔn a taama waati de sera dugu jɛla i jija i ka pendulu in ta den kinisen i k'a ta kunbere la k'a jɔsi ka na senfura la ni cɛ don a kɛ siɲɛ saba ni muso don a kɛ siɲɛ naani i ti dɔgɔkun sɔrɔ o la i den bɛ taama i t'o la ta t'o la muso muso n'i y'o k'i den la mhm. hali n'o y'a sɔrɔ ko sigifɔ ne kelen k'a minɛ nabara la a bɛ mhm. taama siga kɔni t'o la o bamanan laada dɔ ye fɛn min n'a tɛ wuli fiyewu mhm. wa n'i dun y'a kɛ fana i b'a ye ala k'an sababa ya rabbi ala k'o duwaw minɛ karamɔgɔ daw ani e, ko dɔ fana bɛ yen nɔ a bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ o fana caman bɛ nasiw ɲin'a la den dabɔli n'a fɔ sisan olu bɛ fɛ ka den dabɔ a dɔw bɛ yen den bɛ bana f'a bɛ kɛ i n'a fɔ den bɛna fatu a bɛ fasa a bɛ minɛ ka kɛ cogo dɔ la den dabɔ est ce que fɛn dɔ bɛ yen min bɛ se ka o nɔgɔya. an b'o fɛn fila de di miyankala an tɛ ko caman bila o la o bɛ fa yɛrɛ de la o. ha miyanka kɛ.
siga kɔni t'o la n'i kɔni den don n'i y'a kɛ hali muso ka tin gɛlɛyala e mun ta kɔni ye den ye jija i se kɔni maa ko dɔrɔn k'a kɛ muso kɔnɔ bana min se k'o den jɔ o bɛ jigin de. kelen ni den da bɛ bɔ sɛgɛnni kuma kelen a ko ye k'a di den ba ma a k'a di den ma n'ala ni kira sɔnna a ma i b'a ye sin nege b'a bila o kɔni na kɔni e de b'i janto a la a k'a fɔ ko kɔni bɛna bonya siga kɔni t'o la fiyewu denko fura kɔni telima de ye nin ye sɛgɛnni kuma n b'o de f'i ɲɛna n ko bolonkɛni ni sɛgɛnni kuma duuru n'a nafa dɔnna a tɛ se ka fɔ tan o siga kɔni t'o la o ye sɛgɛnni kuma nafa de ye den dabɔ sira la ani jiginni sira la kɔni taa kana ti mun na ni muso ka tin gɛlɛyara ni muso ka tin gɛlɛyara Allahu akbar. ya anw ka miyankaw fɛ yen sɔsɔli tɛ kɛ denko la n ta don n ta tɛ eh, Sɔsɔli t'o la?
non tin don a bɛ dɔn Allahu akbar. o ye bilhaki ye Siga kɔni t'a la. an miyanka kɛ baro ka di baro ka di bamananw ko ten ko kuma ka di nka tɔ to n kɔnɔ fana ka di o kɔni o tɛ tiɲɛ ye o kɔni voilà mais ɛri bɛ se a kuncɛyɔrɔ ma mais an bɛ taa ni question kelen bɛ yen n b'o d'i ma i bɛ fayida kɛrɛnkɛrɛnnen di o la an ye miyankaw ye ka cɛ minɛ ka di muso ma walima ka muso minɛ ka di cɛ ma bon o fɛn ninnu filɛ o message caman de y'an sɔrɔ bon n'i y'a ye an tɛ sɔn k'o fayida golobaliw di parce que adamaden i bɛ furu dɔ la furu dɔ ɲɛ b'i la siga t'o la bon an bɛ fɛn dɔ kɛ ko n'i y'a kɛ parce que dɔnni dɔw bɛ yen n'i y'a kɛ mhm. a bɛ kɛ de mhm. bon fayida ninnu dili man d'an ye k'a sababu kɛ a bɛ se ka kɛ mhm. e yɛrɛ min b'a la k'a fɔ dɔ ɲɛ bɛ muso la o yɔrɔ kɔnɔ a kuma ka ca a kuma ka ca mɔgɔninfin hmm. kana kɛ nkɛrɛn k'i yɛrɛ kɔnɔ fara parce que musoko dalilu ninnu a kow ka ca i y'a faamu hmm. nka an bɛ se ka kelen di a kan. adamaden i yɛrɛ b'a dɔn furuko sira la kelen ani i ni muso cɛ an bɛ se k'o di sukoro kan an bɛ se k'a di ji kan an bɛ se k'a di boisson kan muso bɛ se ka fɛn min min dɔrɔn i jija i k'o fɛn masina de ɲini i k'a fɔ tu bisimila ye siɲɛ saba n'i ko tu bisimila ye siɲɛ saba i b'a fɔ ko kanu de sala ka t'i da kɔnɔbara de la sɔn ani biɲɛ cɛ sɔn ma fara biɲɛ na karisa ka kana kana se ka fara ne kan biɲɛ ma fara sɔn na karisa kana se ka fara ne na ne ko ala ne k'a kira n'i b'a kɛ muso la i jija i k'a kɛ siɲɛ naani n'i b'a kɛ cɛ la a kɛ siɲɛ saba n'i kɔni y'o kɛ muso muso kɔnɔ aa n'i m'a furu kɔni o hakɛ b'i kan siga kɔni t'o la Allahu akbar. siga kɔni t'o la parce que i mana o kɛ mɔgɔ mɔgɔ kɔnɔ kɔni mɔgɔ ka kuma tɛ se ka a cɛ fara bilen n'ala ni kira sɔnna ma tu bisimilayi tu bisimilayi kanu sala ka t'i da kɔnɔbara la sɔn ni biɲɛ cɛ sɔn ma fara biɲɛ na karisa kana se ka fara n na biɲɛ ma fara sɔn na karisa kana se ka fara n na nin ye kilisi a bɛ se ka kɛ jimafɛn na a bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ la parce que ka furamugu ta ka di mɔgɔ ma musoko baara in na an y'a dabila parce que n'i k'i b'a kɛ ni muso y'a ka kalo labɔ i ka furamugu tɛnɛ tiɲɛna kelen bon n'i y'a kɛ fana n'a dɔnna fana i malola i lebula bon mɔgɔ si kɔni i mana kɛ suba cogo o cogo daji kasa kɔni o ti dɔn dɛ kilisi kɔni kasa tɛna dɔn ji la ala k'an ni saba yarabi kuma bɛ ka s'a cɛ a kuncɛmayɔrɔ la bamananw b'a fɔ ko turu bɛ ka se cɛ ma kuma ka di tɔtɔnkɔnɔ ka di baro in ka di kojugu n b'a dɔn kanubagaw yɛrɛ nisɔndiyalen don minnu sɔgɔlen don an na mais ko bɛɛ ye waati ye waati tɛmɛnen tɛ waati ye yanni waati ka se o tɛ waati ye waati yɛrɛ de ye waati ye waati kɔfɔlen a y'i sɛnsɛn mhm. lamini daw bɛ foli ka kɛrɛnkɛrɛnnen di an filɛlibaga n'a lamɛnjama ma mhm. ka dugawu ka kɛrɛnkɛrɛnnen k'u ye inshallah n'ala ni kira sɔnna ma an bɛ dugawu de ɲini olu fɛ fɔlɔ ka mhm. sɔrɔ ka dugawu k'u ye yarabi yarabi an bɛ juma de la ɔ juma filɛ nin ye waati min na sisan ni n ma fili kodɔnbaw ko nin ye musajabu ye mhm. adamaden kamanafili min b'i la mhm. nin waati kɛrɛnkɛrɛnlen nin ta mhm. hali n'i b'i ɲɛmadogo mɔgɔw la 30 miniti haminako min b'i la dɛ a jira ala la ala b'a fɛnkɛ n'ala sɔnna a ma ni mɔgɔ min ye dugawu kɛ ala k'a minɛ ala k'a yɛrɛ kisi ala k'a tanga ala ka labanko ɲuman d'a ma nin tun ye a ka fayida kɛnɛ ye min bɛ sigi a balimakɛ n'a denkɛ fɛ ni jɔnni b'a baro kɛ karamɔgɔ lamini daw a sigiyɔrɔ bɛnnen don moribabugu ma moribabugu meri yɛrɛ n'i sera yen n'i ye nɛgɛjuru sira kɔngɔ mɔgɔ bɛ t'i nɔfɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye soixante quinze zéro zéro trente trois quarante cinq nin tun y'a ka émission mandi ye a b'aw sɔgɔlen to zikiri plus la juma o juma nin émission bɛ sigi aw ye ka fayidaw di aw ma aw bɛ se k'aw yɛrɛ dɛmɛ cogo min na an b'a fɔ a ye salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatu